Vesi 6, Ndipo ndinaona mngelo wina alikuuluka pakati pa mlengalenga, wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha aulalikire kwa iwo akukhala padziko, ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu. ndi kunena ndi mau akulu, Opani Mulungu, mpatseni ulemerero wake, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake, ndipo mlambireni Iye amene analenga m'mwamba ndi mtunda, ndi nyanja, ndi akasupe a madzi. Mutu wa uthenga wathu ndi wonena kuti Opani Mulungu. Opani Mulungu. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate, Mulungu wamphamvu zonse amene muli kumwamba. Zikomo chifukwa nthawi inanso yopambana iyi imene mwatipatsa kuti tikhale pamodzi ndi kugawana mawu anu, inde mawu anu ochoka m'buku la Chivumbulutso. Khala nafe ndi kutitsogolera m'zochitika zonse za m'nthawi iyi. Mutamandike, mukwezeke mu dzina ndi mphamvu ya Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. opani Mulungu. Tawerenga chapter chimenechi, tawerenga mavesi amenewa, mavesi awiri amenewa amene achokera m'buku la Chivumbulutso chapter 14 verse 6 mpaka 7, ndipo akunena Yohane mukunena kwake unena kuti ali m'masomphenya mu tsiku la Ambuye pamene Yesu Khristu atakwera kumwamba, Mulungu wakumwamba anampatsa mavumbulutso osiyanasiyana kuti mu nthawi iyi pakuyenera ndithu anthu a dziko lapansi mu nthawi iyi pakuyenekera ndithu mpingo wa dziko lapansi, pakuyenekera ndithu anthu amene ali pa dziko lapansi adziwe kuti kodi zikukhala bwanji, adziwe kuti kodi zikuyenda bwanji, adziwe kuti ali mu nthawi yanji, adziwe kuti ali mu nyengo yanji. Ndipo Mulungu wakumwamba anakonzeretsa mavumbulutso amenewa ndi kumupatsa Yesu Khristu. Atamupatsa Yesu Khristu maphunziro amenewa, Yesu Khristu anatuma mngelo wake ndi kukamupatsa Yohane kuti alembe zilizonse zimene atazionezo ndipo uthenga umenewu aupereke ku dziko lapansi uthenga umenewu aupereke ku mpingo wake wa yesu khristu ndiye limodzi mwa mauthenga amene yohane anapatsidwa kuti aperekedwe ku dziko lapansi limodzi wa mavumbulutso amene yohane anapatsidwa anali ochokera m'buku limeneli la chivumbulutso chapter 14 verse 6 mpaka 7 ndipo akuti ali m'masomphenya ndithu yohane anaona angelo atatu amene anali kuuluka mlengalenga ndipo anali ndi uthenga osiyanasiyana umene amaupereka. Ndipo apa tawerenga za mngelo oyambirira amene Yohane anamuona. Ndipo Yohane afotokoza kuti, ndipo ndinaona mngelo akuuluka mlengalenga, ndipo anali nawo mngeloyu uthenga. onena kuti aulalikire kapena kuti onena kuti aupereke kapena onena kuti uthenga ufikire aulandire anthu a pa dziko lapansi uthenga ufikire aulandire anthu amanenedwe onse uthenga ufikire aulandire anthu a mtundu wina uliwonse tanthauza kuti ndithu uthenga umene ukukambidwa apa uthenga umene wanyamulidwa ndi ngelo ameneyu ngelo woyamba ameneyu mwa ngelo atatu amenewa Ndi Uthenga umene ukupita ku dziko lapansi. Ndi Uthenga umene ukupita kwa munthu wina aliyense. Ndi Uthenga umene upita ku mtundu wina aliwonse. Ndi Uthenga umene ukupita ku manenedwe ena aliwonse. Ndithu Ndi Uthenga umene wina aliyense akuyenera kuwumva. Ndi Uthenga umene Mulungu wa Kumwamba chitamkomera naona kuti Uthenga uwu upite, upite ku dziko lonse lapansi. Tikamawerenga buku la Chivumbulutso chapter choyambirira akukamba za mipingo yosiyanasiyana ndipo amanena kuti kwa mngelo wa mpingo wakuti lemba, kwa mngelo wa mpingo wakuti lemba, kwa mngelo wa mpingo wakuti lemba. Tanthauza kuti uthengawo inde ndi woti anthu aulandire koma uthenga umenewu ndi wapaderadera opita ku mpingo umenewo. Uthenga umenewo ndi wapaderadera opita ku mpingo umenewo. Koma mngelo uyu mmene akuwuluka, sizikufotokozeredwanso kuti kwa mpingo wakuti, Lemba, kwa mngelo wa ku mpingo wakuti, Lemba. A-nha. Akunena kuti, Uthenga umene uwu upite kwa manenedwe onse. Uthenga umene uwu upite kwa munthu wina aliyense amene akukhala pa dziko lapansi pano. Ndiye Uthenga umenewu ndi woti chiyani? Akufotokoza Mawu a Mulungu, akufotokoza Yohane kuti, Mngelo ameneyo anafuula ndi mawu akulu, ndi kunena ku dziko lapansi, ndi kuyankhula ndi wina aliyense, kunena kuti, Opani Mulungu, mpatseni ulemerero Wake. Opani Mulungu, mpatseni ulemerero Wake. Mulambireni Iye amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, amene analenga nyanja ndi mtunda, amene, inde, analenga akasupe, chifukwa yafika nthawi ya chiweruziro Chake. Ndiye lero tingogawana kumayambiriro chabe kwa Uthenga wa mngelo umenewu, momwe anafotokoza kuti, Opani Mulungu wa Kumwamba. Opani Mulungu wa Kumwamba. Anauluka mthenga ameneyu mu mlengalenga, ndithu, anauluka mthenga ameneyu ndi ulemerero, anauluka mngelo ameneyu ndi mphamvu, nafuula ku dziko lapansi, nafuula kwa anthu okhala dziko lapansi, kuti, Opani Mulungu, opani Mulungu, opani Mulungu. Kodi kuopa Mulungu kumeneku kumene mngelo ameneyu akufotokoza ndi kwa mtundu wanji? Kodi kuopa Mulungu kumeneku kumene Mulungu wakumwamba akutifuna kuti dziko lapansi likaope Mulungu wakumwamba ndi kwa mtundu wanji? Chifukwa kuopa Mulungu kulipo kosiyanasiyana. Kulipo kuopa Mulungu kwa anthu amene amapita kutchalitchi. Kulipo kuopa Mulungu kwa anthu amene amapembedza Mulungu Wakumwamba. Kulipo kuopa Mulungu kwa anthu amene anavomereza za Mulungu Wakumwamba. Kulipo kuopa Mulungu kwa anthu amene amamudziwa kale Mulungu Wakumwamba. Ndiye koma uthenga uwu umene ukuperekedwa sukuperekedwa kwa anthu amene amapita ku tchalitchi okha. Uthenga uwu pamene ukuperekedwa, superekedwa kwa anthu amene amasala kudya okha. Uthenga uwu pamene uperekedwa, superekedwa kwa anthu amene amakwera phiri. Uthenga uwu pamene uperekedwa, superekedwa kwa azibusa. Ukuperekedwa ku dziko lonse lapansi. Chachitika ndi chani ku dziko lapansi? Mulungu waona chani ku dziko lapansi koti mpaka akafike potumiza mngelo wake, poti mpaka akafike potumiza ndithu uthenga umenewu kuti anthu aulandire, aumve, aope dziko lapansi? Lachita chani dziko lapansi chimene chamusuntha Mulungu kuti iyayi, ndiyankhulepo? Iyayi, ndichitepo kanthu. Lachita chani dziko lapansi? Uthengawu sukupita mmipingo monga ndafotokozera, ukupita ku dziko lonse lapansi. Ukupita kwa anthu amene amapanga za nyanga, ukupita kwa anthu amene ali a satanic, ukupita kwa anthu amene ali akuba, ukupita kwa anthu amene ali mahule, ukupita kwa anthu amene ali akupha, kuti ali chikhalire oipa choncho, inde, ali chikhalire osakhulupirira Mulungu, inde, osavomereza za Mulungu, inde, komano aope Mulungu. Inde, ndi ochimwa, inde, ndi otayika, koma awope Mulungu. Ndi chani chimene Mulungu wa Kumwamba waona? Kuwopa Mulungu kumeneku ndi kwa mtundu wanji? Kofika na konena kuti, inde, ngakhale uli ochimwa, munthu udziopa Mulungu wa Kumwamba. Inde, ngakhale wasankha kuyenda njira zako za dziko lapansi, komabe udziopa Mulungu wa Kumwamba. Inde, ngakhale wasankhabe kukhala mfiti, komabe udziopa Mulungu wa Kumwamba. Inde, ngakhale wasankhabe kupanga za uhule, komabe udziopa Mulungu wa Kumwamba. Inde, ngakhale wasankha kukhala wakuba ndi mbava, Komabe udziopa Mulungu wakumwamba, chifukwa uthengawu sukubwera onena kuti tembenukani mtima ayi. Uthengawu sukubwera onena kuti lapani machimo ayi. Uthengawu ukubwera kupita ku dziko lonse lapansi, mitundu yonse ya anthu, machitidwe onse ya anthu kuti opani Mulungu, opani Mulungu wakumwamba. Kuti timvetsetse bwino kuti kodi kuopa Mulungu kwake kufotokozedwaku ndi kuti, kuti tiyang'anitsitseni ndi kukhala ndi chithunzithunzi chabwino kuti kodi kuopa Mulungu kwake ndi kutiko. Tatiyeni tione m'nkhaniyi imene inachitika mu nthawi ya ana Israeli mu buku la 2 Mafumu chapter 17 verse 24 mpaka 26. Ndipo mfumu ya Asuri anabwera nawo anthu ochokera ku Babulo, ndi ku Kuta, ndi ku Ava, ndi ku Hamati, ndi ku Safaravamu, nawakhalitsa m'midzi ya Samariya, m'malo mwa ana a Israyeli, nakhala iwo eni ace a Samariya, nakhala m'midzi mwace, ndipo kunali, poyamba iwo kukhala komweko, sanaopa Yehova, ndipo Yehova anawatumizira mikango, niwapha ena a iwo, motero ananena ndi mfumu ya Asuri, kuti, Amitundu aja munawacotsa kwao ndi kuwakhalitsa m'midzi ya Samariya, Sadziwa makhalidwe a Mulungu wa dzikoli, chifukwa chake anawatumizira mikango pakati pawo, ndipo taonani, ilikuwapha, popeza sadziwa makhalidwe a Mulungu wa dzikoli. Ili inali nthawi imene ana a Israeli anachimwira Mulungu wa Kumwamba. Atachimwira Mulungu wa Kumwamba, Mulungu wa Kumwamba anawapereka m'dzanja la Asuri, mfumu ya Asuri, imene inagwira iwo nikhala ngati akapolo ake, nikhala, Aisraeli anakhala pansi pa ufumu wa Asuri. Ndiye imati ikapita nthawi chaka ndi chaka amakapereka mitulo yawo ndithu ana a Israeli, amakapereka zopereka zawo ndithu ana a Israeli zapaderadera kukapereka ngati anthu osonyeza kuti ali pansi pa ufumu wa Asuri, ali pansi pa anthu a Asuri amenewa. Ndiye amakapereka mitulo yawo. Komano pakupita kwa nthawi inapezeka kuti mfumu ya ku Israeli, mfumu Hoseya inapangananso mgwirizano wina ndi mfumu ya ku Aigupto. Ndipo anasiya kupereka mitulo yawo kwa Asuri kuja. Ndipo mfumu ya ku Asuri itamva zimenezizi, inapsa mtima, inakwiya nazo, ndipo inabwera nigwira Aisraeli, nasandutsa iwo andende, nasandutsa iwo akapolo, natenga ana a Israeli kuwachotsa ku Samariya kumene amakhala, nawachotsa ku Israeli kumene amakhala, napititsa ku Asuri. Ndiye zinachitika ndithu, kunapezeka kuti ku Samariya kuja kunalibeko anthu, kunali malo amene anangokhala malo, koma malo opanda anthu. Ndiye mfumu ya ku Asuri imeneyi inakatenga anthu ena a ku Babulo kuti adzakhale m'dera limene lili, kuti adzakhale m'dziko limene lili, kuti adzakhale m'malo amenewawa a ku Samariya amene ana a Israeli amakhala. Ndiye akuti amitundu amenewawa atabwera kudzakhala malo achilendo amenewa, samadziwa chikhalidwe chimene ana a Israeli amakhala, samadziwa machitidwe amene ana a Israeli amakhala. Anapezeka kuti apezeka m'malo amenewawa, malo oyera, malo opatulika, amene Mulungu wa kumwamba analonjezera ana Israeli kuti adzakhale. Koma chifukwa cha kusamvera, atachotsedwa, tsopano atachoka ana Israeli ndikukakhala ku Asuri, malo aja napezeka opanda kanthu, mfumu ya ku Asuri inakatenga anthu amenewa aku Babulo kuwauza kuti adzakhale mu Samariya. Atabwerano kudzakhala mmenemo, anthu a ku Babulo amenewa sanachita moopa Mulungu, sanachita moopa Yehova. Ndiye Mulungu wa Kumwamba chimenechi chinamuipira, chinamunyasa, ndiye anatumizira mikango imene inawapha ena mwa iwo, imene inawadya ena mwa iwo. Ndiye akuti tsopano anthu amenewa anazindikira kuti zimene zikuchitikazi, mikango imene ikubwerayi kumadzapha anthu ena, kumadzadya anthu ena, si chinthu china ayi, koma ndi chifukwa choti makhalidwe athu mmene tikuchitira, sitikuchita mogwirizana ndi milungu ino. chifukwa analipo ena amene amakhala m'mudzi momuno, analipo ena amene amakhala mu m'dera momuno koma amakhala mwabwinobwino, za mikangozi sizimachitika ayi, chachitika ndi chani, anapeza ndi kuzindikira kuti iyayi makhalidwe athu ndi achilendo akusiyana ndi mmene anthu atani amakhalira. mmene anali kuno, ndiye akuti anakaiuza mfumu ya ku Asuri kuti, Anthu aja amene munachotsa ku Aisiraeli aja, ndiye anthu ena aja amene munabweretsa aja, sadziwa kakhalidwe kake ndi milungu ya kumeneko, ndiye yakwiya, sakuiopa milungu ya kumeneko, ndiye yakwiya, ikuwapatsa zilango, yatumizira mikango. Ndiye ndi apa tsopano mmene mfumu ya ku Asuri inanena motere. Pamenepo mfumu ya Asuri analamulira kuti, Mukani naye komweko wina wa ansembe munamchotsako, nakhale komweko akawalangize makhalidwe a Mulungu wa dzikolo. Nadza wina wa ansembewo adawachotsa ku Samariya, nakhala ku Beteli, nawalangiza m'mene aziopera Yehova. Koma a mtundu uliwonse anapanga milungu yaoyao, naika m'nyumba za misanje adazimanga Asamariya, a mtundu uliwonse m'dziko mwao mokhala iwo, ndipo anthu a Babulo anapanga Sukoti Bemoti, ndi anthu a ku Kuta anapanga Nerigali, ndi anthu a ku Hamati anapanga Asima, ndi Ava anapanga Nibazi, ndi Tarataka, ndi Sefaravamu. Anawatentha ana awo m'moto kwa Adrameleki ndi Anameleki, milungu ya Asifaravamu. Popeza anaopanso Yehova, anadziikira mwa iwo okha ansembe a m'misanje, ndipo anapereka nsembe m'nyumba zamisanje. Amaopa Yehova, namatumikiranso milungu yao, monga mwa miyambo ya mitundu anawachotsawo, ndipo amitundu awa anaopa Yehova. natumikira mafano ao onse, ana ao omwe ndi zidzukulu zao zomwe, monga adachitira makolo ao, momwemo iwo omwe mpaka lero lino. Ndikudziwa mmene ndawerengeramu zikumavuta kumva kuti kodi nkhani yake ikupita bwanji chifukwa zikumveka kuti anaopa Mulungu wakumwamba anapembedza milungu yao, anaopa Mulungu wakumwamba anapembedza mafano, anaopa Mulungu wakumwamba anapangira anazipangira milungu yao koma tikawerenga ndithu zikuonetsa kuti zimene zimene zinkachitika zomabwera mikango ndikumadzadya anthuwa zinthu zija zinalekeka munjira ina kutanthauza kuti solution inapezeka yankho inapezeka anachita chimene iwowo anayenera kutani anayenera kuchita koma tikawerenga mkati mwa nkhanimo tikupeza kuti akuti chimene chinachitika atauzidwa mfumu ya ku asuri kuti anthu aja amene mwakaika ku samariya sakudziwa machitidwe a milungu ya kumene kujako nde mfumu inanena kuti kantengeni wansembe mugulu lija la ana israeli amene anagwidwa lija Nde anakatengedwa wansembe uja. Ndiye wansembe uja anakaphunzitsa anthu amene wawa mmene anayenera kuopera Mulungu. Anakaphunzitsa anthu amene wawa kuti Mulungu timamuopa chonchi. Anakaphunzitsa anthu amene wawa kuti Mulungu timamuopa chonchi. Ndiye akuti ataphunzitsa anthu amene wawa, anthu amene wawa sikuti anatembenuka mtima ayi. Anthu amene wawa sikuti analapa machimo awo ayi, koma anaopa Mulungu. Chikuchitika ndi chani? Anthuwa amapembedzabe mafano awo. Anthuwa amalemekezabe milungu yawo. Anthuwa amachitabe mwa milungu yawo. Aliwonse monga mmene anabwelera ndi mtundu wawo amapembedza milungu yawo. Amapembedza mafano awo. Koma ndi mmene anaphunzitsira kuopa Yehova, anthuwa amaopa Yehova monga mmene iwo anatani, anaphunzitsira. Ndipo izi zobwera mikangozi zinapezeka kuti zinatani, zinalekeka. Ndipo Baibulo likufotokoza mu chapter chimene chimene tawerengachi Cha 2 Mafumu 17 vs 24 mpaka 27 komanso vesi 41 kunena kuti anthuwa anapembedza mafano komanso anthuwa anaopa ndani? Anaopa Mulungu. Chikuchitika ndi chani kwenikweni? Kupembedza mafano kuopa Mulungu? Inde ndi zoonadi anthuwa anali ochimwa, anthuwa anali achikunja, anthuwa anali osachita bwino koma atadziwa kuopa Mulungu amachita motani? Moopa Mulungu. Kuopa Mulungu kwa mtundu umene anthu awa amachita ndi kumene Mulungu wa Kumwamba akukufotokoza m'Bukhu limeneli la Chivumbulutso, chonena kuti, Inde, inuyo ndi anthu ochimwa. Inde, inuyo mwakana kutsata zimene Ine ndikunena. Inde, mwasankha kuyenda njira zanu. Inde, mwasankha kupembedza mafano. Inde, mwasankha kuyenda njira zonyansa. Inde, mwasankha kuyenda njira zauchimo. Komano Ineyo ndine Mulungu. Komano ineyo ndi Namalenga. Komano ineyo ndine mwini zonse. Pa chimenechocho munangoyenera kundipatsa ulemu. Zilibe kanthu inde simukufuna kulapa machimo. Zilibe kanthu inde simukufuna kundimvera. Zilibe kanthu inde simukhala akhirisitu. Zilibe kanthu inde Baibulo simuwerenga. Komano mundipatse ulemu chifukwa ndinayenera kulandira ulemu. Komano mundiope chifukwa ndinayenera kuopedwa. komano zikusuntheni inuyo kuti kunja kuno kuli mulungu komano zikusuntheni inuyo kuti chilengedwe ichi chili ndi mwini wake komano zikusuntheni kuti ifeyo tili ndi mwini wake komano zikusuntheni kuti anthuwa ali ndi mwini wake zimenezizi zitisunthe uwu ndi ulemu umene mulungu akukunena kuopa uku kumene mulungu akukunena kuti inde tinasankha tikhoza kuyenda njira zathu Komano sikuti zikutanthauza tikhoza kumangochita mmene tikunenera kuchitira. Tinayenera kukhala nawo mantha omuopa Mulungu wa Kumwamba. Tinayenera kukhala nako kunthunthumira konthunthumira kuti inde kunja kuno kuli Mulungu wa Kumwamba. Chifukwa chake mngelo ameneyu akubwera ndi uthenga umenewu, osati kuti ukupita ku mpingo, koma ukupita ku dziko lapansi. Ukupita kwa anthu ochimwa. Ukupita kwa anthu amene sagwirizana naye Mulungu. Kuti, Inde, muli njira zanuzo, koma Ineyo Ndine Mulungu wamoyo. Inde, muli njira zanuzo, Ineyo Mulungune Ndiripo. Pa chimenechocho munayenera kundiopa ndi kundipatsa ulemu. Ndiye Mulungu akunena kuti kudzera mwa mngelo ameneyu, Anthu a dziko lapansi inuyo, opani Mulungu wa Kumwamba. Anthu ochimwa ndi otayika inu, Opani Mulungu wakumwamba, monga mmene anachitira anthu awa, opembedza mafano, monga mmene anachitira anthu awa, inde, otayika nayenda njira zawo, koma anaphunzira kuopa Mulungu, inde, amachimwa, koma kaulemu kokha kolemekeza nako Mulungu wakumwamba anali nako, koma mantha okha oopa Mulungu wakumwamba anali nako. Ulemu umenewu ndi umene Mulungu akuufotokoza. Ulemu umenewu, mantha amenewa ndi amene Mulungu akuufotokoza mu Bukhu limeneli la Chivumbulutso 14 vesi 6 mpaka. 7 kuti, Opani Mulungu, mpatseni ulemerero wake, chifukwa yafika nthawi ya chiweruziro chake. Inalipo nthawi imene ana a Israeli anali ku ukapolo kwa Aigupto, ndipo akuti, ndipo akuti pakuchulukana, pakuchulukana, Farao ndi Aigupto anayamba kuwachitira nsanje. Nde Farao anapereka uthenga, uthenga onena kuti ana onse amene azibadwa aamuna muziwapha, ana onse amene azibadwa aakazi muwasiye choncho. Eksodo 1 vesi 15-17 ndi vesi 21. Ndipo mfumu ya Aigupto inanena ndi anamwino a Aheberi, dzina lache wina ndiye Sifira, dzina la mnzache ndiye Pua, ninati, Pamene muchiza akazi a Aheberi, nimuone pamipando, akakhala mwana wamwamuna, mumuphe, akakhala wamkazi, akhale ndi moyo. Koma anamwino anaopa Mulungu, Ndipo sanachita monga mfumu ya Aigupto inawauza, koma analeka ana amuna akhale ndi moyo, ndipo kunatero kuti popeza anamwino anaopa Mulungu, Iye anawamangitsira mabanja. Apa tikutha kuona kuti mfumu Farao itachita nsanje ndi ana a Israeli, nilamula anamwino amene amachiza azimayi a Israeli, ninena kuti, Akabadwa mwana wamwamuna mumuphe, akabadwa mwana wamkazi mumusiye akhale ndi moyo. Akuti chinthu ichi anamwino atalandira, chinthu ichi anamwino a Chiheberi atachilandira, ananena kuti, Inde, ifeyo ndife ochimwa. Inde, mnzangawe, ifeyo ndife ochimwa. Akakhala mabodza, inde, timanena. Chikakhala chinyengo, inde, timachita. Ikakhalanso kuba, nthawi zina zikatidzera, timabanso. Uchimo osiyanasiyana timachita. Sitinganene kuti ndife olungama. Sitinganene kuti ndife ochita bwino. Koma tchimo ili lokha amwali lakulitsa kunja kuno kuli Mulungu. Amen. Anali ndi makhalidwe osakhala bwino, inde, anamwino amenewa sanali anthu otembenuka, sanali anthu oyera monga mmene tingaganizire. Koma ichi chokha, atauzidwa ndi mfumu kuti mwana wina aliyense wamwamuna akabadwa, inuyo mudzimupha, nachilingalira kuti mwana wina aliyense wamwamuna akabadwa, ine ndi mnzangayu tidzipha. Ine ndi mzangayu tidzipha koma anakumbukira nazindikira kuti kumwamba kuli Mulungu. Mmene tidzipha ana amenewa makolo awo mwina sadziwa tizinena zifukwa zosiyanasiyana koma kumwamba kuli Mulungu amene azitiona ndi kutidziwa tikamapanga zimenezi tchimo ili lokha ili lakulitsa ichi chokha ichi chanyanya amwali tiope Mulungu wakumwamba mzangawe tiope Mulungu wakumwamba chimenechi tisachite nde Mulungu wakumwamba Baibulo likufotokoza bwino kuti anamwino amenewa chifukwa choti anaopa Mulungu wakumwamba Mulungu wakumwamba anadalitsa napatsa makhomo ao ao, napatsa mabanja ao ao, nawapatsa zoyenereza zao zao, nakhala nawo makhomo ao ao. Baibulo silikufotokoza kuti anamwino anapemphera kwa Mulungu ayi, anamwino analapa kwa Mulungu ayi, chimene anamwinowo anachita ndi kungoopa Mulungu. Amen. Inde, tili chichimwire monga ndafotokoza kale, koma tinenera kukhala nako kuopa Mulungu ngati kumene kunali ndi anamwino amenewa. Sanali oyera, sanali olungama, Anali monga mmene timakhalila ena tonse ambili. Koma pa cinthu icici anaona kuti canyanya, cakulitsa, Mulungu wakumwamba akuyenela kutani? Mulungu wakumwamba akuyenela kuopedwa. Ndipo anamwino amenewa sanaphe ana amenewa cifukwa cake si cina ai koma anaopa Mulungu wakumwamba. Inde ticicita, koma Mulungu wakumwamba akuona, akudziwa. Pa cifukwa cimeneci tisacicite. Sanacicitedi. Kumwamba kunadziwa. Cacitikaco aopa Mulungu wakumwamba. Kumwamba kunatsika. nadalitsa pakungowopa Mulungu wa Kumwamba. Nde mngelo ameneyu akufuula ku dziko lapansi, mngelo ameneyu akufuula kwa wochimwa ku dziko lapansi, mngelo ameneyu akufuula ku mafumu a dziko lapansi, mngelo ameneyu akufuula ku makhoti a dziko lapansi, mngelo ameneyu akufuula ku mabizinesi a dziko lapansi, Mngelo ameneyu akufuula ku maorganization a dziko lapansi, kuti, Inde, mwasankha kuyenda njira zanu, koma chonde Kumwamba kuli Mulungu. Opani Mulungu, mu zochitika zanu zonse, kaya mmapemphera kaya simupemphera, koma pa chifukwa ichichi ndi choona, Kumwamba kuli Mulungu. Machitidwe anu a zinthu, onani naoni malire. Kakhalidwe kanu ka pa dziko, onani naoni malire. Zonena zanu, onani nazoni malire. Kumwamba kuno kuli Mulungu. Mulipo Mulunguyo akuyenera kuopedwa. Mulungu anachiona kuti anthu a m'masiku otsiriza Sadzakhala anthu oopa Mulungu. Anthu a m'masiku otsiriza, inde adzakhala ochimwa, komanso kuopa Mulungu mwa iwo sikudzakhalako. Chinthu ichi sichinamkondweretse, ndipo n'chifukwa chake anafuula mngelo amene nanena, Opani Mulungu wa Kumwamba, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake. Inde ndi kumanena kuti ife tinasankha si ife opemphera, ifeyo zimenezo sizimatikhudza, tilibe nazo ntchito, komatu mngelo amene akupereka chenjezo kumapeto kwakeko kuti, Musangoona ngati zingothera pompha kuti Mulungu akungopempha kuti mumuope Iye. Komatu Mulungu wa Kumwamba akuweruza dziko lapansi lino. Chiweruziro chayandikira. Mapeto a zinthu zonse za padziko lapansi ayandikira. Chiweruzo chichitika. Ndipo akamaweruza Mulungu wa Kumwamba, chiweruzocho chikhudza wina aliyense. Kaya unamva za Mulungu, kaya sunamve, kaya unali nazo ntchito, kaya unalibe nazo ntchito, kaya zimakukhudza, kaya sizimakukhudza, Mulungu wa Kumwamba akukudziwa ndipo amakuwerengera. Akamaweruza, nawenso akuphatikizira mu chiweruzomo. Ndiye kuti chikuthere bwino, opani Mulungu wa Kumwamba. Chivumbulutso 14 vesi 7 Pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake, Masalimo 96 vesi 13 Pakuti akudza, pakuti akudza kudzaweruza dziko lapansi, adzaweruza dziko lokhalamo anthu ndi chilungamo, ndi mitundu ya anthu ndi choonadi, akudza Mulungu wathu, ndipo pompano aweruza dziko lapansi, ndipo aweruza dziko lapansi aweruza mtundu wina uliwonse, aweruza munthu wina aliyense, palibe amene amuiwale, palibe amene amusiye. Zilibe kanthu muli nazo ntchito, zilibe kanthu mulibe nazo ntchito, zilibe kanthu zimakusunthani kapena sizimakusunthani, koma Mulungu wakumwamba tonse amatidziwa. Ndipo akamaweruza, aweruza wina aliyense, ndipo aweruza mu chilungamo, ndipo aweruzadi mu choonadi. Chifukwa chake mngelo uyu akufuula kuti, koma anthu a ku dziko lapansi, samalani machitidwe anu. Anthu a ku dziko lapansi, lingalirani bwino machitidwe anu, chifukwa mwachulukitsa. Zanyanya, simukuwopa Mulungu wa Kumwamba. Zanyanya, simukuwona malire. Zanyanya, simukuwona polekezera zonyansa zanu. Mulungu wa Kumwamba akuyenera kuwopedwa. Mulungu wa Kumwamba akuyenera kupatsidwa ulemu. Miyambo 3 vesi 5-7, Khulupirira Yehova ndi mtima wako wonse, usachirikiza pa luntha lako lokha, umlemekeze m'njira zako zonse, ndipo Iye adzaongola mayendedwe ako. Usadziyese wekha wanzeru, opa Yehova, nupatuke pa zoipa. Masalimo 103 vesi 11, Pakuti monga m'mwamba mutalikira ndi dziko lapansi, motero chifundo chache chikulira iwo akumuopa Iye. Baibulo likufotokoza bwino kunena kuti monga mmene watalikira mtunda ochoka pa dziko lapansi pano kukafika kumwamba, ndi momwemonso mmene chimachulukira chifundo cha Mulungu wakumwamba kwa munthu, komano munthuyo ngati akuopa Mulungu wakumwamba. Masalimo 33 vesi 18 mpaka 19, Taonani, diso la Yehova lili pa iwo akumuopa Iye, pa iwo akuyembekeza chifundo chake, kupulumutsa moyo wao kwa imfa, ndi kusunga ndi moyo m'nyengo ya njala. Mulungu wakumwamba zimamukhudza tikamapanda kumupatsa ulemu. Mulungu wakumwamba zimamusuntha tikamapanda kumuopa. Mulungu wakumwamba zimamukhudza tikamapanda kumulemekeza, ndipo Mulungu wakumwamba amasamalira ndi kulemekeza awo amene amamuopa iye. Akuti asamalira ndi kupulumutsa awo amene amuopa iye. Achitira chifundo chochuluka awo amene akumuopa iye. Mavuto enawa tikumana nawo kudziko lapansiwa, zopsinja zina zimene zilipo ku dziko lapansi kuno, sikuti zangobwera wamba ayi. Anadabwa anthu a ku Babulo. Chachitika ndi chani? kwabwera mikango imene ikungotidya chachitika ndi chani anapeza kuti tikuchita zachilendo sitikumuopa mulungu amene anali wa dera lino mpaka anatumiza anthu nadzaphunzitsa iwo nadziwa kuopa mulungu wakumwamba naopa mulungu wakumwamba zinazi zikamachitika mmoyo mwathu tidzidabwa zinazi zikamachitika mu dziko tidzidabwa zinazi zikamachitika mu dera tidzidabwa kuti chikuchitika ndi chani chikuchitika ndi chani zina zosamangoyang'ana kuti ndi mmene zinayenera kukhalira mulungu wakumwamba amanyasidwa ndi khalidwe losamuopa Mulungu wakumwamba amanyasidwa ndi khalidwe losamulemekeza. Inde talalikidwa kwa nthawi yayitali, maulaliki nde tawamva, azibusa atilalikira, maziphunzitsi atiphunzitsa, makhurusedi achitika, komabe takakamira mu uchimo. Zimenezizi sizinamusinthe Mulungu wakumwamba, ndi Mulungube. Zimenezizi sizinamusinthe Namalenga, ndi Namalengabe. Zimenezizi sizinamusinthe Atate, ndi Atate wathube. Pa chimenecho akuyenera kulandira ulemu. Ngakhale tingayende mnjira zathu za mdima, Mulungu wakumwamba akuyenera kulandira ulemu. Mulungu wa Kumwamba akuyenera kulandira ulemu mu china chilichonse chimene munthu angachite. Mngelo uyu akufuula ku anthu aku dziko lapansi, kuti, Opani Mulungu, mulemekezeni Iye. Umatha kukhala nawo ana, inde, m'nyumba, nkumadziwa kuti anawo ndi osokonekera, nkumadziwa kuti anawo makhalidwe awo ndi onyasa, mwina ndi akuba, mwina ndi amowa, mwina ndi za uhule zimene amachita, Komano umathabe kusiyanitsa kuti inde ngakhale ali opulukira koma ulemu wokha anawo ali chani ali nawo. Zonyasazo inde amachita koma amakachitira kunja amakachita kutali samachitira m'nyumba momuno. Ulemu ngati umenewu ndi umene Mulungu wakumwamba akufotokoza apapa kuti inde ngakhale mwasankha kuyenda njira zanu koma ineyo monga Mulungu mukuyenera kundipatsa ulemu. Ineyo monga Mulungu mukuyenera kundilemekeza. Ineyo monga Mulungu muyenera kundikweza. Timalize ndi 1 Petulo 2 vesi 17, Chitirani ulemu anthu onse, kondanani abale, opani Mulungu, chitirani mfumu ulemu. Chitirani ulemu anthu onse. Tikondane wina ndi mnzake. Tiope Mulungu wakumwamba monga mmene mngelo ameneyu wa m'buku la Chivumbulutso akufuula kuti, Opani Mulungu, m'patseni ulemu, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake. Opani Mulungu, m'patseni ulemerero wake, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Tiyeni titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Atate, Mulungu wamphamvu zonse, amene kokhala kwanu kuli kumwamba, ndipo dziko lapansi ndi poyikapo mapazi anu. Mutamandike, mukwezeke. Zikomo chifukwa cha nthawi yopambana imene munatipatsa ya kugawana Mawu anu. Zikomo, mwatikumbutsa, zikomo, mwatidzudzula, kuti inde sitikuchita bwino dziko lapansi. Machitidwe athu, maganizidwe athu, mayankhulidwe athu, sitikusamalanso zoti kuli inuyo. Chilichonse chimene talakalaka kuchita mkati mwathu tikumachichita ndipo opanda malire. Zilizonse zimene takhumba mkati mwathu kuchita tikumachita ndipo osaopa kena kalikonse. Koma inuyo ndinu Mulungu. Ngakhale tisavomere kubwera kwa inu, inuyobe ndinu Mulungu. Ndinu amene munatilenga. Pa ichi tikuyenera kukupatsani ulemu. Tikhululukireni tachita mopulupudza kwa nthawi yaitali. Tsopano yakwana nthawi tipatseni mzimu ndi makhalidwe mkati mwathu okuopani inu ndi okulemekezani.